i nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na i nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem nke abalị ka anyị na gị tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ i nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ akọnuche zuru oke ọ bụkwa sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu akọnuche akọnuche i nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na m ọzọ a ekele m chọchọchọ igbo mekanu chọchọchọchọ igbo mma mma nụ ndị igbo rienụ ndị igbo ṅụọnụ ndị igbo zụọnụ mụọnụ zụkwuonụ ise otu a ka ọ dị ee anyị ji ohere a na-anabata unu na akọnuche zuru oke nke uhuruchi taa ee otu o si wee dịrị ee ama m na a- ebe i si apụta ugbu a ọ dị ka mmiri ọ na-emetụ nwa ebe ahụ ee ya ewutele gị chọọ ihe e ji echere mmiri wee chere mmiri ee makwanụ gị agbakpuo n'ụlọ onye agbata obi gị ee ka i chere mmiri maka mmiri bụ ihe ọma ee mmiri i lele anya gị hụ na mmiri na-emekwezi kwapụ kwapụ ugbu a ọ wụ nkwado ọpụpụ ka mmiri na-eme gịnị eme ohere a ka m ji anabata unu na akọnuche zuru oke mụ na nwanne m nwoke otu o si wee dịrị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala ma azụ anwụra gịnị bụ akọnuche Akọnuche bụ mgbe m- anyị na-emetụ okwu ọnụ dịgasị iche iche ee ihe ọ bụla ị ga-eme gị mechaa bịa tawa aka n'eze ọ bụ igosi gị na akọnuche adịha n'ime ya Mm, makwanụ i mechaa ihe gị sị ọ wụ ekwensu ekwensu ọ dị ogologo ee mana ekwensu anọhakwa mgbe i mere ihe ahụ gị bịa tawa ekwensu ụta mara na akọ na uche anọghị ya aha m bụ aha m anyị aga egbu oge aha m bụ aha m aha m bụ maazị maazị aha m bụ maazị chukwunenye ọbasị Ah, unu ahụnanụ mụ na nwanne m nwoke ee otu o si wee kwado n'ụbọchị nke taa ah, ọ bịara bịa yiricha akwa ya ya bịa jụọ m sị nwanne akwa m yi ọ kwa dị mma m sị ya ee ọ dị sị ya akwa dị mma ya asị ngwanụ ka ị hụ otu o si chapụ m sị ya mana nwekwana ọ dịghị ọ- ọ- ọ- ị gaghị emenwu m ịkpagbu m dịka ndị bekee na-asụ intimidation gị were akwa nke gị mee m intimi ee ee agaghị emenwu ya nwanne nna ọ ga-abara gị nwanne dị ụtọ ndewo nwanne dị ụtọ Ya dịrị gị mgbe nwe mma. onye gwara gị

anyị abịala ọzọ n'ụbọchị nke taa bụ iwetara unu akọnuche nke zuru oke ọ gịnị wụ akọnuche nke zuru oke ọ wụ ọnọdụ anyị na-eji awụgharị onwe anyị wụchaa onwe anyị yọchaa onwe anyị wee mara ebe anyị na-emete ebe anyị na-emete ya onye na-eme nke ọjọọ anyị asị wepụ aka enwe n'ofe tupu a ma kpọọ ya aka mmadụ n'ihi na ejighị ihe ọjọọ mara ndị Igbo onye mekwaa nke ọma anyị akwado ya n'ihi na ime mma ọ nọ anyị n'ọbara ime mma ọ wụ uwe anyị yi eyi ime mma ọ wụ okwu anyị kwuwe ekwue ime mma ọ wụ ije anyị gawa agawa ọ ihe eji wee mara ndị igbo maka nke ahụ onye na-eme nke ọma anyị asị ya mere gawa n'ihu n'ụbọchị nke taa anyị nwekwara isiokwu nke dara ụda nke anyị ga-eme ka unu wee mara ị ga-etinye ọnụ anyị nwa ga-etinye ọnụ anyị awụlee ya nke bụ eziokwu anyị niile ekwe aha m agbanwebekwe aha m ka wụkwa maazị Vitalis Anọkwuru nke eji wee mara m Viano ọ dị mma ihe e ji mara ya bụ Viano ọ dị mma ahụ ya dị mma ee bụkwa nke dabara n'akwa oyi Viano yikwe akwa dị via maka o- otu i si wee kwado gị n'ụbọchị nke taa ịgwa gị eziokwu ọ tọgbuo m ya dịrị gị na mma Ee, ọ tọgbuo m mana Ya dị gị na mma. enwere mkpọ- a- a- Adịna- a- onwe na- anyị na-asị ọkwụrụ mịara m ya Emekwana mịara m nwa ya ya di di m. ya. otu ọ na ha amịrị na gị ya mịkwara m ọ wụ na ọjọọ ọ mịakwara gị amị. enwe ndị na-esuru gị akwa n'ụwa gị kpọkwanụ ha ka ha Ee. esutere m otu mụwa ee ọ ha ga-eme ya Ee, ege- ege- egekweghị ya gbuo Ee. Ka ha nụwakwa ya ọhịa ime ha abịa ha abịa anyị akwado ha anyị ada ntị anyị ada ntị anyị daa ntị ha ee esutere anyị akwa ịsụ anyị akwa anyị nọrọkwa ebe a anyị akwadokwa na-akwanye aka ọnụ egwu ha ee, na-agwa Ee. ọha na eze sị na ọ bụ onye dị otu a suru anyị Anyị akwa na-akọ ọnụ a. Ọ, ehe, N'edo ọ taa, otu ya a na- na-akọ ọnụ a. Ehe. anyị agakwa ebe ebe ụlọ ọrụ ya Eh. ụlọ ahịa nọ Eh. jekwa jee Ga ga-ese ihe sechechaa ya onyonyo, bịa bịa gosi hazie ụwa ya, niile. gosi ụwa niile ọ dị mma otu a ka ọ dị mana tupu anyị agbapụ ya ọsọ ee nwanne m nwoke sị na ọ dị mma ka anyị kụkwara unu egwu ee mana otu o si wee dịrị ọ dị ka ndị ọja abịaha n'ụbọchị nke taa mana
ọ ga-awanye maka ji ji ndị Igbo riri n'izu ụka ọ ga-ahụ ma ha ji eriri were ọja anyị niile mgbe anyị ga-ekwe aka ọnda chọrọ bi na mana anyị nọkwa n'ahịa ndị Igbo mụrụ nze ma ọzọ

Ibrahim ị nwekwara akọ na uche Imam ị nwekwara akọ na uche Alfred ndị kamera o ị nwekwara akọ na uche Alfred yo ị nwekwara akọ na uche ndị DSTV unu nwekwara akọ na uche uche ya bịawala ọga Vita o ị nwekwara akọ na uche Mgbe efu m efu, anya m ya. ọga Vita ị Efu m nwekwara efu. akọ na uche Eh? nwa bụ Chukwu na-enye
apa m ya apa ebu m ya ebu m ya ebu ebu m ya ebu m ya ebu apa m ya apa m ya apa gịnị
ị ma mgbe anyị bịabịa gwawa anyị bịabịa kpọwa Alfred so nkwa akọ na uche uche abata uche abata uche abata uche abatago ee eh, otu o si wee dịrị ugbo anyị mana ụnụ yọrọ ya bụ nkwa ihe anyị na-eji ajụ ma anyị nwekwara akọ na uche ọ bụ ha iyi ka anyị na-akpọ n'ọbụ o nwee onye na-abịa sị o nwere o- obere nwa jụrụ mami ya mama ọ- ọ- are you okay Mm. ị ma ị bịa jụ ụdị ihe a na ha chere na nwata ekofula o. Ọ- mama are you okay ọkwa ajụ ka ọ jụrụ ọ nne. jụrụ ajụjụ Ee, ọ jụrụ nne esi ajụ. anụ otu nwatakịrị kwa ya na nne ya nọ ya na papa ya nọ amụma mmiri a na-egbu na-egbu na-egbu na-egbu gbusigide ike papa ya sị amụma mmiri wekwa na obiọma o Ee. obiọma nwe akụ- akụgharịa ya sị papa ị sị gịnị amụma mmiri o gwere m Ọ bụ ewere amụma ya. mmiri were papa o ya wekwa uche. otu a ka ọ dị tupu anyị eme ihe ka ga kwacha akpịrị ya ọha kpe ma ha Ee, na- ebe ọlị na-anọ na ha na-ege gị ntị agbanyela ihe onyonyo gị kpọ ndị agbata obi gwa anyị sị na anyị agbakọọla Otu a. ha bịa akọ na uche anyị na ugbu a ngwa mgbe anyị chighata anyị agwa unu isiokwu anyị ọ dị mma anyị na-echighata azụ
akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem nke abalị ka anyị na gị tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ akọnuche zuru oke ọ bụkwaghị sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu akọnuche akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem
ọ dị mma ee dịka unu si wee na-anụ ị ga-anọnyere anyị ụbọchị mọnde na ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem bụ nke anyị bidoro n'ụbọchị nke taa elekere asatọ akụọla kpọmkwem na ụbọchị mọnde mara na akọ na uche abịago gịnịkwa ka ị ga-eme ị ga-akpọkọ ezinụlọ gị kpọkọ ụmụaka gị kpọkọ nwunye gị nwunye gị anọrọ n'akụkụ ee ga-ekuru mmiri chetakwa Na ị ga-ekuru mmiri wee mee gịnị? Debe n'akụkụ gị adịghị ama ama. Mana nwanne m kwuo ihe tọrọ nwa ọchị, ee, ga-ewerekwa mmiri wee butuo. Ma ọ bụrụ na kpuhu kpuhu wee mee gịnị? Wee bịa, ga-ewere mmiri wee butuo ee, obi gị maka na ee, ihe kwụrụ ihe akwụdebe. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-agbanye igwe onyonyo gị, enwebeghị ihe ụra mere anya ihe ị na-ekiri ugbu a bụ akọnuche zuru oke ihe anyị na-eme ugbu a bụ ihe gbasara akọnuche zuru oke bụ mgbe anyị na-emetụ okwu ọnụ dịka o si wee dị n'ụbọchị nke taa anyị sịrị ka anyị metụ okwu ọnụ ọ bụ m ga-eji ọnụ m ekwupụta maka ama m ihe butere ee isiokwu a mụ na nwanne m anyị alụgidere ya alụgide alụgide ya sị ee e anyị agaghị alụcha nke a sọsọ anyị anyị ga-abịa bịa tụpụtara ya ọha na eze ka ha tinyekwuo ya ọnụ maka e nwere ebe o mere oke soro ngwere maa mmiri hmm. ya akọ ngwere ọ ga-akọkwanụ oke ụfọdụ emeni ya ya enyere ha aka bara ha uru ụfọdụ emekweni ya ya aghọ ha ahịa ọ ya anyị ji wee sị ka ụbọchị nke taa ka mụ na nwanne m hapụ ịdị na-adọkasịzi onwe anyị ka anyị lụpụtere ya ọha na eze ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ma ndị nọ n'ọnọdụ ije ka ha tinye okwu ọnụ ọ bụ na ọ dị mma gị kpọ anyị sị ee na ọ dị mma gị sịkwa na ọgwụkwana ihe ọdachi ịnụ ya anị gị kpọkwa anyị sị lekwe lekwe lekwe lekwe nwanne ọ bụ otu a tọpụga ihe nọ na ngịga Igbo mm. ndị na-elele anyị ugbu a ma na-elele anyị na Facebook ebe anyị si wee na-ewetara unu mmemme a wụ n'ụlọ ọrụ Mama Africa Igbo channel 275 n'ụlọ ọrụ tstv ee dịka anyị si wee gwa unu tupu anyị aga a- tupu anyị agbari egwu ee, anyị mee ka unu ma sị anyị nwee isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa ọ gịnị bụ isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa isiokwu anyị wụ sị ọ dị mma ka di na nwunye na-arụkọ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ ọ dị mma ka di na nwunye na-arụkọ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ hmm. ọ bụ ihe ziri ezi ah. Ah, nwanne nwoke ah, ị ma i kwuru ya n'olu Igbo hmm. o nwere ndị a mụrụ na mba ha hmm. bụkwa ndị Igbo mana a mụrụ ha na mba ha na-anụtụ Igbo na nkem na nkem ugbu a ọ ga-abụkwa ọ ga-adịkwa mma ka anyị gụpụtara ha ya n'olu bekee na anyị sịrị Is it good for husband and wife to work in same- in the same organization? Hey, ebe a ka ọ nọ wee daa gbem wee kpọọ akpọ Ọ dị mma ka di na nwunye na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ maọbụ maọbụ na nke

ee a sị ka unu ga-adị nke anyị ga-adịkwa e nwee onye nọ n'ekwentị amaghị m ka anyị manụ ihe ọ- ọ ọ ga-ekwu onye nọ n'ekwentị mgbede ọma nwanne m ị ga-agwa anyị aha gị gwakwa anyị ebe i si akpọ Yoo, Chinedu Bayelsa.
Chinedu ị ga-adị
nna ee ọkwa nkwụkwa nna ee ejise ka pụọ n'ụka o nwanne nwanne ị ga-enye m okpu ahụ yiri nke a. nye m okpu a mmekweli ihe Eh? mmekweli ihe nwanne ọ ga-adịrị gị na mma chineke Ọ na- gọzie gị ma nwanne m nwoke Em,

Mhm. Ya, Ana- eh, anyị ana- na-aghọta. anyị Gaa na-ege. n'iru nwanne nwanne ihe i kwuru ọkwa ọwụ uche gị mana ka m gwa gị eziokwu ihe mere ụfọdụ na-emeghe ụlọ ụk- chọọchị

Eh, E- e- e- chinedu a sọpọtụ m eh, ebe ị nọ wụ ebe mụ nwa nọ Eh, eh. Ma- nwanne m nwoke before tupu anyị ebido mụ na ya lụwa ọgụ since ee mana o merụghị m ahụ mụ emerụghịkwa ya ahụ ọ ihe mere na-asị na anyị ga-eweta ya unu etinye ọnụ na mụ nwa asị m na ọ dịghị mma ka eh, nwoke na-arụ

ihe a ga-emezu ozi na-agbasa ozi ka ndị bayelsa ụlọ niile nọ na bayelsa ka ha nwee tstv decoder n'ụlọ ha ọwụ ịma na ọwụ ọ pay per view ee mba mba ọ nwere ebe anyị gara ọ nwere ebe anyị gara

daalụ rinne ngwa Daalụ. anyị dịka anyị nakwa na-agakwa ngwa ebe Eh. anyị kwutekwa enyi ọkwa anyị anụ Ga-eme ịkpọkwa ihe. gị tinyekwa ọnụ Eh, n'okwu ịma ee ọ na-abụ nke gị bụ onye kwuole kwutere ebe ebe ya ya na- ya na-atọ gị ya na-atọ gị O nwekwanụ mana mgbe- ọwụ uche ya uche ya ka o kwuru nke O nwe- mana ka m gwa gị ka ka m nye gị point Ngwa kwuonụ. point m chọrọ inye gị ugbu a bụ ndị igbo na-atụ ilulu sị eju na-aga ya kpọrọ okpokoro ya eju na-aga ya kpọrọ okpokoro ya ihe mere ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ha enwee company ma ọ nwee ụlọ ọrụ ha na-arụkwa ebe ahụ ha so nwe- Ngwa lee onye ndị Ngwanụ, ka anyị mara- ka- ka anyị mara onye na-eso onye nọ n'ekwentị Ọ bụ Sunday Agbọ. sunday Sunday agbọ Agbor. gwa anyị ebe i si akpọ gwa anyị ebe i si akpọ anyị mowe mowe mowe side eh, lagos side ok mowe
ok ogun state o mowe ogun state sunday ndewo biko sunday aha gị wụ sunday mana taa wụ monday ee ee mana biko okwu anụnwa anyị kpụ n'ọnụ ugbu a mụ na nwanne m ịma ịma otu ọ na-adịrị anyị ebe a ọ dị mma ka di na nwaanyị na-arụ n'ofu ụlọ ọrụ ọ bụ ihe ziri ezi La- elela anya n'ihu elela onye yi akwa akwa chapụrụ achapụ mụ asị asị m na ọ bụ ihe ziri ezi ị ma sị na ọ bụ ihe ziri ezi so kwuo uche obi gị ọ bụrụ ihe ziri ezi apịala m gị tu

a sị m eju na eju na-aga ya akpụrụ okpokoro azụ ya Eweta ọ dị. ya na-eji akpụrụ okpokoro azụ ya ka ihe na-eme mmadụ ga ịga sign ihe a sị tinye your next of kin e nwe ihe a na-akpọ next of kin Zakwa call. chere Zakwa onwe- call. Eh, Zaa call. onye a- Zaa call. chere ka anyị zaa na- onye nọ n'ekwentị onye nọ n'ekwentị onye hello ee nwanne gbat- gbatuo ụda olu igwe onyonyo gị gbatuo ya ụda olu igwe onyonyo gị anyị na-anụ onwe anyị hello ehe ngwa kwuo anyị na-anụ ihe ị na-ekwu kwuo anyị na-anụ ihe ị na-ekwu A- anyị na-anụ ihe ị anyị na-ekwu nwanne gwa anyị aha gị na ebe i si akpọ

ọ dị egwu o. ee gọvanọ anyị Hope Uzodimma ya ya nụwakwa ya n'ihi na anyị si owere Ee. steeti ọ steeti anyị ya dị mma anyị etoo ya ya dị ọjọọ anyị agwakwa ya adị sọsọ ọ nụwakwa ya sị ndị owere gbawa aṅụrụma aṅụrụma Ee, ya mere na bụ eh, ịma e nwere olu ndị be anyị a sị onye sị ala owere arịghị ya mma ya kwara liri mana ihe mụnwa na-ekwu bụ ị sị ala owere arịghị mma ọ ba- ọ baghị uru ị kwara liri nọrọ ebe ahụ ka anyị mezie ala owere nwanne tinye ọnụ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya ọ dị mma ka di na nwaanyị na-arụ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ dịka organization nwaanyị a na-arụ di ya na-arụ ebe ahụ ee kwuo uche obi gị elekwela mmadụ anya n'ihu ọ gịnị nwanne nwanne rie weta aka gị weta ọ ga-adịrị ngwa nye anyị nye anyị kedu ihe ngwa ngwa ngwa ole disi gị
ee ee ee

Uche obi ya. ee ọ dị mma nwanne m ị lụọla nwaanyị ọ dị mma ihe m ji jụọ ajụjụ a ọ lụọla nwaanyị bụ ka mmadụ hapụ ịsị na o tinyego ọnụ na ihe gbasara nwoke lụrụ edekwana isi ọsị jụghị ya ajụjụ ọ maka so nwere ike nwunye nọ nda nke ahụ ya na-ekwu okwu e. maybe ya na-ekwu atụ nwunye ya ụjọ ọkụ eziokwu ya nwunye gị nọ ebe ahụ gị ị na-atụ nwunye gị ụjọ na-ekwu onye nwanne m na-ekwu isọsọ nwe ihe ọ dị mma ọ dị mma ihe o kwuru wu uche ya uche nke ka o kwuru mana nke ya agaghị efu ọ ugbu a bụ izizi ị na-akpọ anyị na ihe mmemme a ba ụbọchị ụbọchị mbụ mbụ ya dịrị gị mma nwanne ụwa rịkwara gị mma n'ụtụtụ rịkwara gị mma n'ehihie rịkwara gị mma Ise. n'abalị ise ee ị ga na-anọnyere anyị ụbọchị mọnde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem na ụbọchị fraịde elekere asatọ nke uhuruchi ka anyị nọrọ wee na-eme gị na-akụkọta na-adụ onwe anyị ọdụ nwanne ndewo daalụ rinne ndewo daalụ em ege ntị Eh, eh, ị ma na asị ị ma na asị ekwutule ke ke ekwutule ke eh, eh, ke- ke- ke masị gị ị ga-emegharị ahụ ị ga-agba egwu mana gee ntị m agwa gị Eh. gee ntị m agwa gị dịka m gwakwa gị sị ọ dịghị mma di na nwaanyị na-arụkọ n'ofu ụlọ ọrụ ọ masịkwa ya bụrụ ụlọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ i mepere dịka i kwuru okwu next of kin next of kin ahụ bụ onye next of kin anaghị ama sị ọ wụ ya ha anaghị ama sị ọ wụ ya a ga-asị chọọ nwoke ahụ nkwa nwoke nwe ụlọ ọrụ ọ wụ hinwa ga-ajụwa sị onye wụ onye dị otu a ya wụ sị na nwoke na nwunye ya awụ n'otu ụlọ ọrụ ka ha rụọ ọ ga-awụ ma nna na next of kin ya ha nọ n'otu ụ- ụlọ ọrụ ahụ ọ gịnị mere m ji wee sị na di na nwaanyị adịghị mma ịna-anọkọ n'otu ụlọ ọrụ ọ dị mma ee tupu anyị aza ihe ndị a makwana ka anyị gaa kwacha akpịrị ka anyị gaa ee anyị kwacha akpịrị anyị chighata azụ anyị atọpụ ihe nọ na ngịga ị ga-ekwu uche obi nke gị anyị ga-ekwu nke anyị maka na uche onye Adịghị adịghị njọ njọ. anyị na-echighata anyị azụ na-echeta

mụ na nwanne m nwoke ka nọ ebe a na-atapụ isiokwu a ee o nwere ihe ọ yọrọ m mgbe ahụ anyị pụrụ na ikuku o nwere ihe ọ yọrọ m sị m mekwele ka unu mara ee mana asị m mba mụnwa bụ nze m ga na-ekwu eziokwu awụ m nze eziokwu bụ ndụ ihe ahụ ị yọrọ m sị m kwekwele ka ụmụnne m mara ọ wụ asị ee m ga-agwa ha m ga-agbapụ gị afọ ọ dị mma o nyekwele m o nwee ihe o nyere m sị m jide na m gwakwala unu ngwa udo dị m ga-agwa unu mana Okwu unu kwe n'iri. Eh? Unu kwe ka okwu. ọ dị mma anyị ka nọkwa na isiokwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị nke taa gịnị ka anyị na-ekwu ọ bụ ihe dị mma ọ bụ ihe ziri ezi di na nwanyị nwanyị na nwunye ya ịdị na-arụ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ ee ọ bụkwa na ihe eme enwere ka a na-asị ee na enwere ihe ọdachi ọdachi ahụ abịa ya adada nke nwoke ya adadakwa nke nwaanyị ha ka nọkọrọ ọnụ n'ofu ebe Ọ, ụfọdụ sị ọ dị mma ụfọdụ sị ọ dịha mma ọ ya ka anyị wepụtara sị ka anyị metụ ya ọnụ mụ na nwanne m ewepụta ya gụnwa nọ n'ụlọ ị ga-etinyekwa ọnụ ọ bụrụ na ọ dị mma sị ọ gawa n'ihu na ọ dị ọkwa na unu sị na ọ dịha mma na nwaanyị ga-emewe nke ya nwoke ga-emewe nke ya unu etinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ nwanne nna ọ Ee, bụ nwanne eziokwu.
nwoke Eh? ị ma akpụ m okwu n'ọnụ tupu anyị aga ịkwacha akpịrị Otu a. dịka ihe next of kin ya bụ onye E- asị achọọ m- nwoke ahụghị nwoke ndee onye anyị nwere ike iwere ihe ndị anyị kwesịrị inye gị nye ọ ya wụ next of kin nke ahụ dịkwa iche n'ọrụ onwe ya ma na-agwa gị sị nọgisikwu ike ụkwụ esie m ike n'ala ma na-asị na ọ dịghị mma nwoke na nwunye ya ị na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ ma ọ nke gọọmenti ma ọ ga wụ nke ee mmadụ mepere ọ maka gịnị ị ma anyị nwa wụ ụmụ nwoke anya anyị na-eri izizi dịka otu ndị Igbo si wee kwuo ya n'asụsụ Igbo hmm. nwunye gị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ọzọ mgbe ụfọdụ nwaanyị alọdụ nwaanyị afụchiwe ihu gị jụọ sị ọ gịnị mere ọ gaghị agwa gị ọ gịnị mere ọ gaghị agwa gị mgbe ahụ gị nwa nwoke mana asị o nwe otu e si wee mejọọ ya n'ụlọ ọrụ ya mana gị na ya abụọ na-arụ ọrụ n'ofu ụlọ ọrụ emejọọ ya ma ọ ga wụ onye isi unu abịa tụwara ya ụka otu ọ na-ekwesịghị iji wee jiwe iji wee atụrụ ya ụka ma ọ ga na-agwa ya okwu otu ọ na-ekwesịghị iji wee na-agwa ya okwu n'ihu gị hmm. ị wụ nwoke onye iwe ọkụ obi aga adị gị mma ị ga-achalie i nwe ike chalie hmm. obi aga adị gị mma hmm. mana ya wụ ma ọ wụ na ofu ụlọ ọrụ nwaanyị nwaanyị ya ji chekwa ya ya continue kwa ọrụ ya na mana ya bụ n'otu ụlọ ọrụ ọ ga-adabachani ọ ga-adaba maka nke ahụ wụ otu n'ime ihe ndị m ji wee sị na ọ dịghị mma ka nwoke na nwunye ya na-arụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ mana ọ so n'otu n'ime ọ dị mma ọ dị mma okwu gị okwu gị bụ I kwere ke? ọ- ọ- ọ- e- ekweghị m ekweghị m mana ihe m ji I kweghị? e- e. A- ihe m- onweghị onweghị o- o- asị onwe onye uche ya na-eri nke ọjọọ ihe ọ bụla onye kwuru o kwuru obi ya and obi ahụ i kwuru dị mma mana ọzi ị gaghị abịa kwucha nke gị gị bịa sị na ọ bụ iwu na m ga-ekwetarịrị ihe Mba, ikwu mba, mmeri Ewu! mmeri ga-aka na ofe njikwa ahụrụ m ka ị wetara aka ka ị bịa nwee m n'akpịrị ebe a. njikwa ajụjụ Eh? mana mana akwụsị iwe ekwe ekwe ị ga-emecha ekwe ụbọchị kịta nwanne ihe m na-agwa gị bụ eziokwu ee di na nwaanyị nwanne anyị nwoke kpọrọ ugbu a ọ sị di na nwaanyị dị ka na otu a ihe ị na-ahụ 1 plus 1 n'ebe marriage nọ ọwụ 1 ọwụ Ọwụ ha otu. 2 Eh? 1 plus 1 n'ebe marriage nọ wụ 1 Otu- ọ wụ otu dịka akwụkwọ nsọ si wee gwa anyị. dịka akwụkwọ nsọ si kwuo ya na ihe ọbụla nwoke na-eme toshiri ịdị na-eme ka nwunye ya na-eme gịnị na-ama ọ bụrụ na o o meghị ka nwunye ya nọrọ na kọmpanị ọ na-arụ ma ọ nọrọ na ọganizeshọn ọ na-arụ Eh? kedụzi otu ọ ga-esi mara ya bụ na di ya mere njem ee hapụkwa nke oh. na achọrọ ahụ azụ ya oh. ya bụ na o mere njem ọ bụ ọrụ dịrị nke nwoke ahụ ime gịnị ịsị nwunye m ee eh? hmm. ọkwa ị hụrụ ihe dị otu a ihe nke a ihe nke a nwaanyị ga-aka eleta ihe di anya karịa onye akpọtara akpọta eziokwu eji ihe m na-agwa gị wụ- ihe m na-agwa gị bụ m na-agwa gị eziokwu sị m na-agwa gị sị enwere ike nwaanyị ị lụrụ ga-aka edozi ihe gị ọfụma karịa onye a haya a hayatara ahayata enwe chọ- enwe chọrọ ịgwa m ọwụ sị nwee nwaanyị ikwo bi nọgide di ya n'ụlọ ọrụ wụsị ka ọ mara mgbe di ya mere travel ka ọ mara mgbe di mba nwa gị menye iwu ya bụ ya satịlaịtị ya konektị the whole netwọk niile nọ n'ụwa kwụ ya di ya na eh, ya mepe ahụ di ya tinye chips n'ime ahụ ya Eh, edochie ya eh. so that ebe ọbụla di ya gara ya na-ahụ ebe di ya si wee na-aga gee ntị m agwa gị o, o nwere n'ọtụtụ ezinụlọ ya ma ihe mebiri o nwere n'ọtụtụ ezinụlọ ya ma ihe mebiri ọ wụsị em, eh, arụcha ụlọ ọrụ eh, nwoke awụrụ onye isi nwunye ya awụrụ gee ntị o arụcha ụlọ ọrụ ga-arụcha kọmpanị gị ga-abịa gị onye isi kọmpanị ga-abịa nwee me- me- mee nwunye gị onye onye onye nke eh, eh, osoro gị na kọmpanị gị ga-abịa nwee ndị ọrụ ndị ndị rụwa gee ntị m agwa gị o nweena ọtụtụ ụlọ ọrụ ya ma ihe mebiri mgbe ụfọdụ ndị rụwa n'ụlọ ọrụ gị ga-aka nwunye gị ọrụ mara mana mana ọ nwunye ọga mgbe ụfọdụ nwunye ọga abịa nwee ndị ndị na-eso ụzọ ka ihe onye ọbụla na-achọ ihu nwunye ọga maka na a sị ị chọta ihu nwaanyị ị chọtala obi di ya ụfọdụ a na-achọ ụfọdụ ha nwa ndị chọwa ihu nwunye ọga amaghị ọrụ ndị ka eru ọkwa n'ọrụ wụ ndị ha na nwunye ọga na na-adịcha na mma maka nke ahụ a ga na-enwe okwu i mepe ụlọ ọrụ nwunye gị rụwa ebe ọzọ gị nwa rụwa n'ụlọ ọrụ gị Eh, ọ- okwu i kwuru okwu i kwuru dabara I- mana- i- tere gị? Eh, eh, Ah, mba eh, nkwukwe nkwukwe okwu iri eh, eh. aga m na-enye gị pọịntị Eh, ọ wụghụ point. aga m na-enye gị pọịntị o.
Point- point na-adanye n'ike m n'ike m mana ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ na okwu i kwuru dabara ihe m ji sị na ọ dabara bụ ọ bụghị ihe ihe ka m were olu bekee
mbakwelu n'olu Igbo anyị nọ na ọ bụghị ihe Matiu mere ya dabara ya e, Filip mee ya ọ ga-adabara ya o nwekwere ke Filip na-eme ya dabara onye nọ kpọọ anyị kpọọ anyị ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ gị kpọchiri anyị azụ ka anyị tinye ọnụ n'okwu a maka na oge abụ nwanne mmadụ mm. oge nọ kwarapụ kwarapụ ịsa filip mege ee e, filip hmm. o nwere ihe filip ga-eme ya dabara ya Matiu mee ya ọ ga-adabara ya mana ịbịa be tinyezie ya dịka ị na-ejeneralize ya ya dịka ọ wụ maka maka onye dị otu a mere ihe ọ dabaghara ya na onye dị otu a mee ya ọ ga-adabara ya mụnwa ahụgokwe ezinụlọ mere ya nụ ọ dabara otu o si dabara ha bụ a sị na nwaanyị ma obi di ya o jewe ubi ya ọma ogori mara obi di ya ee ọ dịkwa agwa ya aka mma o mm. e nwere ụmụ nwaanyị nwere mm. ezigbo ahụ ese ngwụkwụ ngwụkwara gị ọzọ echere ngwọ keke gị kanta keke na-agbụ o nwere nwaanyị ma obi di ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị ma obi di ha ma di ha nọ ha ha represent ọfụma ee hmm. ụfọdụ bụ ụmụ nwanyị di ha nwee kọmpanị ha were kọmpanị ahụ ka nke ha ndị ke ị na-ekwu ugbu a bụ ndị ndị bụ ndị bịara ndị a na-akpọ ha a na-akpọ ha enweghị otu ndị bekee na-esi akpọ ha mhm. ee mhm. opportunist mhm. ndị opportunist ọ wụ rare ị gara inweta nwaanyị ma obi di ya na-arụ ebe di ya na-arụ ma di- ị gaghị amadụ ị gaghị amadụ na di ya mere njem ma ọ na di ya nọ ha ma ọ na o mere ka ọrụ ga na-aga n'ikem n'ikem otu ahụ esi na otu hụ di ya nwee organization uche arụ ka nke nwaanyị ga maka na gịnị nwaanyị ma obi di ya si. ọpa nna ji ọpa nna gee ntị m agwa gị ihe m na-agwa gị ọpa nna eziokwu gee ntị m agwa gị ihe m na-agwa gị Ị ma sị, na eziokwu gee ntị m agwa gị adịghị ma m sị o nwere some ụmụ nwaanyị ndị wụ ọga wụ ndị mepe ụlọ ọrụ adị ma m kwuwe sị na ụmụ nwaanyị enweghị capacity ịrụ n'ụlọ ọrụ o nwekwa ụmụ nwaanyị ndị wụ nnukwu ọga mepenụ di ha na-arụkwa n'ebe ahụ nwaanyị ị mepela ụlọ ọrụ di gị rụwe ebe ọdọ mba nwaanyị ị mepela ụlọ ọrụ di gị rụwe ebe ọdọ gwa gị ị ma na ụmụ nwaanyị ha na-agwa ha na-adịkarịkarị enwe emotional feelings Eh. mgbe ụfọdụ ịma abịa bụ ụlọ ọrụ ọpa nna gewe ntị o ị mepere ụlọ ọrụ nwaanyị gị rụwa ebe ọzọ gị ma rụwa ebe ọzọ ma ị ma ihe ị ga-eme mepere ụlọ ọrụ ebe ọzọ chọọ ndị ọzọ kpọta ndị ọzọ outside kpọbata ha ebu- e- e- n'ime ụlọ ọrụ mgbe ụfọdụ ahapụ ihe ndị kwesịrị ilenu na-ele ihe ndị na-ekwesịghị ilenu ole one of those things ndị na-ekwesịghị ilenu abịa elewa anya sị a nwa agbọghọ ke o yele mini skirt o nwere ka o- o nwere ka o yiwere di m abịala nwaanyị sị a nwoke ọbịa ke oyile oyile efe mara mma o yiwere maka nwunye m ọ maka gịnị a nọ ofu ebe na ya ya ma ọrụ mgbe ụfọdụ papa nna Igbo sị anya ji eri izizi
anya na-asọ anya anya na-asọ anya Otu a. mgbe ụfọdụ ọ nwee egwuregwu ndị ịma ebe a rụkọwa ọrụ o nwere ike colleague na colleague ha ebe ha machara njakịrị Ee. ha egwucha nwa egwuregwu mana o nweghị ha bu n'obi o Onwe ha. mana ee, di ga- di nwere ike ya ma ọ nọ nga ahụ di ya bịa feelwe somehow sị nwa okorobịa ka ekwanị alụbedile nwaanyị lekwa otu o si egwusa nwunye m egwuregwu Eh, before konote nwa ebe ahụ afụtawa mana mana a sị ọ dịghị mma ka di na nwaanyị ịnọ ofu ebe na-arụkọ ọrụ na-arụkọ ọrụ. onye na ụfọdụ chọọchị kwa ụfọdụ chọọchị kwa ụfọdụ chọọchị Eh. ị sị m gụsị gị ha nke a nke a nke a Eh, mba, ịma- nwanne nwanne anyị nwoke- nwanne anyị nwanne kpọrọ nwoke kwuru okwu ọsọ chọọchị. agatụla ebe ahụ o nwere onye kwuru okwu chọọchị mụnwa onye mere ma eji m chọọchị ma atụ ya sị ihe nke nọ na chọọchị bụ ị makwa sị ke chọọchị nọ mgbere ahịa ụfọdụ chọọchị ụfọdụ chọọchị ga nọ by the grace of God ọ ihe ha ji wee jikọta onwe ha maka gịnị ee eh, dadi eh, eh, pastọ nwoke pastọ mọmi

ma daddy in the lord anọha mommy in the lord nọ ya Ee, ị maghị- ị ma ka ma ba- mommy in the lord anọha daddy in the lord nọ ya ị ma cabal ndị ke mommy in the lord ị ma cabals ya Eh? ị maghị- ị maghị- ị Eh? maghị kitchen cabinet ya
So, metere ego metere ụgba ihe anyị na-ekwu ka bụ ofu okwu ahụ sị ọ bụ ihe o- o- oke soro ngwere maa mmiri ya kọọ ngwere ọ ga-akọ oke ị gaghị eji na onye dị otu a mere ihe dị otu a gị sị ka ị mee o nwere ike ọ barala onye ahụ uru mana ọ baghara gịnwa uru mụnwa n'onwe m ahụgokwara ụlọ ọrụ nke nwaanyị na-arụ ebe ahụ Mm. di ya na-arụ ebe ahụ ọpara ya na-arụ ebe ahụ ada ya na-arụ ebe ahụ mmadụ anọ na-arụ na-arụkwa ịgachụọ n'ụlọ ịgachụọ sị na ọ- aka m sị ofu ebe ahụ. ị ga-asụsụ ọnwa otu ị ga-asụsụ otu ahụ igbu odo onwe gị mma n'ụkwụ o Eh? igbu onwe gị mma n'ụkwụ mana mana eji m bandage Eh. igbukwa onwe gị mma n'ụkwụ were bandage techie gị Ọ- Ebe mma nne- m gburu onwe m. nna rụwa n'otu ụlọ ọrụ Ee, nne rụwa n'otu ụlọ ọrụ Eh. ọpara rụwa n'otu ụlọ ọrụ Aha. ada rụwa n'otu ụlọ ọrụ otu a ị ma sị ya ma ya ma ezinụlọ o nwere ike o- ụlọ ọrụ ahụ ga-emechie ị hụna sị mmadụ niile ọ- ọ- ọ na-ahịala ha niile ọha niile alawa lawanị ihe niile ala ka a sị ụlọ ọrụ ahụ ọgụ- o nwee otu ọ ga-esi mee mechie e chere o nwee otu ọ ga-esi mee mechie Eh. aka ị ma sị the whole family efeela aka ọghọm ka ị na-ekwunu na-egekwa ntị kwukwanụ uru gọọzi ya wụrụ kwuo uru Eh, eh, em, ị ka kwuru ọghọm nọ n'ime uru ya. uru anyị ahụ eme na nwatakịrị gbagide gbagide asị ebe nwatakịrị ka jefude eji ọkwa ebe na-ejefude ya
uru kwutukwanụ uru nọ Ị makwa sị, n'ime ya. ya makwa ezinụlọ Eh. ukwu ebe ọ ga-awụkwa sị nne gị nọ ya nna gị nọ ya ọpara nọ ya, ada nọ ya n'otu ụlọ ọrụ mgbe ụfọdụ ha ele nwa mmekpa ahụ ha nwere n'ezinụlọ ha evufụta n'ụlọ ọrụ hmm. abịa lee agwa ọpara gị hmm. mgbe ụfọdụ elewe agwa ada gị hmm. mgbe ụfọdụ elewe agwa nwunye gị mgbe ụfọdụ elewe agwa papa kwutụkwanụ nke dị tụ mma nwoke ọwụla kwutụ nke dị mma nke dị mma ego ọnwa agwụ

papa nọ ya Eh. di nọ ya nwunye nọ ya n'otu ụlọ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ Eh, o nwere o nwere n'otu ọ dị Mkpụ- mkpụnụ ndị anya ukwu mkpụnụ ndị anya ukwu adịghị m anya ọ dị mma ee nwanne ee anyị ka nọkwa kwarapụ kwarapụ maka na oge abụghị nwanne mmadụ ọ bụ na ugbu a ka ị ka na-agbanye igwe onyonyo gị ee eh, mụ na nwanne m nwoke anyị ka nọkwa na-atapị okwu ee eh, otu o si wee dịrị anyị ka nọ na akọnuche zuru oke akọnuche zuru oke ee eh, bụ mgbe anyị na-ekwu ihe metụtara anyị okwu anyị na-ekwu ebe a dị ka okwute e luru n'ime ahịa de ịma na nwere onye ga-akụ n'isi hmm. okwute ọ bụla i mere otu a lubanye n'ime ahịa a ga-enwerịrị onye onye ọbụla maka nke ahụ elule okwute n'ime ahịa Eh? E- elule okwute n'ime ahịa Ee, onye elule okwute n'ime Elukwala. ahịa ehe, maka a ga-enwerịrị o nwere ike ọ wụ mama gị ka ọ ga-akụ n'isi okwu anyị ji bịa na mgbede a bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ o nwekwara ike ee gị kwuo uche obi nke gị mụ ekwuo nke m ọ dị mma ka di na nwaanyị

uche obi nke gị nwanne na hmm? eh, agwa gị eziokwu na oge abụzi nwanne mmadụ eh, o nwere ndụmọdụ ị ga-enye ndụmọdụ gị hmm. ga-eke ya ụzọ atọ eh, ndụmọdụ ị hmm. ga-eke ya ụzọ atọ nchọtakwa maka gị nwa mmeriele gị ndụmọdụ gị ga-aga ụzọ atọ ga-adụọra ụmụ nwanyị ha na di ha arụga n'ofu ụlọ ọrụ ka ị dụkwara ụmụ nwoke rụga iche nwunye ha na-arụ iche ndụmọdụ a asị gị dụọ m ọdụ adụra m nwa Ndụ- maka ee, aga m adụ ee, ee, mba ikpujo ya ị ga-apasa ndụ nwaanyị ha na di ya nọ n'otu ụlọ ọrụ ma dụkwa nwoke ya na nwunye ya nọ n'otu ụlọ ọrụ ya wụrụ ya igbo bụ igbo igbo ndị ọma igbo ndị anyị ji eme ọnụ igbo igbo igbo ọwụ ebe ọbụla anyị nọ Yeah. ụwa na-amasị anyị nọ ya asị obodo ọbụla ị gara ma onye igbo anọghị ya na gị si ebe a kwara fụ adị ndị Otu a. na-ebe ihe ọta ka ọ dị otu a Ee, ụbọchị nke taa ụna n'otu o si wee daa n'ụbọchị nke taa ọwụ sị adị onye ivu n'obi ihe anyị kwuo wụ ihe metụtara anyị maka ugwu ezinụlọ anyị ma na-asị n'uche obi nke mụnwa ọ dịghị mma ka nwoke na nwunye na-arụ ọrụ n'ofu ebe maka ugwu ezinụlọ ọ dịghị mma ee ihe nwere ike ma akpajọ agwa abịa wee leta nwunye m n'ụlọ ọrụ ebe m rụrụ ọrụ ọ nwunye m akpa ajọ agwa ewere leta ee di ya n'ụlọ ọrụ ebe ha rụrụ n'ihi na ha abụọ nọ n'ime ya ma ụlọ ọrụ anyị ekwenye kwesị ka anyị jee fọta fọjuo akpa anyị ụwa niile anyị eti isi n'ime ya maka nke ahụ asị m ọ dịghị mma ka di na nwaanyị ụmụ o nwee ebe ọkwa ma di rụwa ma nwaanyị rụwa ma ụmụ rụwa ha akpọjuchi onye ọbụla kpọjuchi everywhere ha niile eju emepere ha ọfịs mana asị ya mee ihe ọ wụ ihe ziri ezi hmm. n'uche obi nke mụnwa uche onye adịghị njọ uche onye adịghị njọ ọ dị mma ọ taala ụkwa jee eze ya ee eh, mana biko ee eh, dịka mụnwa bụ eziokwu bụ ndụ si na-ekwu nke mụ eh, m ga-ekwu eziokwu biko ọ bụla na asị baịbụl sịrị na ihe chukwu jikọrọ ọnụ onye ekewala Mm, n'ọfịs n'ọfịs mmadụ ọ bụha ụlọ ọrụ ga-ekewa ihe chukwu jikọrọ ọnụ eh, maọkwanụ mmadụ maọkwanụ ndị rụga ọrụ ga-ekewa ihe chukwu jikọrọ ọnụ Eh, biko Ihe ọ bụla nwoke na-eme o toshiri ime ka nwunye ya mara ọ bụgodukwa na gị na ya arụgaha n'ebe ahụ i toshikwara ịdị na-eme gịnị na-enye nwunye gị eh, ihe ndị bekee na-akpọ update ihe emegenụ maka gịnị Hmm. Onye ma echi. achọla nwoke ahụha onye na-eburukwa ibu bụ nwaanyị onye na-eburukwa ibu bụ nwaanyị a ga-achọkwa na nwaanyị ma achọkwa ahụ dị. nwaanyị ma ahụha Ọ gakwa ibu onye ibu ga-eburukwa obodo. ibu Nwoke. nwoke ee ya mere ihe ọ bụla ị na-eme gbaa mbọ na nwunye gị na-eme gịnị na-enweta feedback ihe niile ị na-eme Ma di gị kwa? na di gị na-enwetakwa feedback na ihe niile ị na-eme ka anyị na-eme nke a ị ga-ahụ na obodo anyị ga-adị mma ụmụaka anyị ga-abụ ndị azụrụ azụ ọfụma ee ebe a ka anyị ga-eweta mmemme a n'isi njedebe nwanne nna eh, ha- ha ga-echebirikwa anyị gwa gwa ha mgbe ha ga-echebiri anyị unu ga-echebirikwa anyị n'ụbọchị nke fraịde Ee. ma ọ kụọ elekere onye asatọ onye asatọ Kpọmkwem. na mgbede Ee, izu ụka nke ọzọ kwakwa na mọnde kwa dịka taa wụ mọnde ma ọ kụkwa elekere onye asatọ unu abịa anyị anọkọ gị etinye ọnụ n'okwu anyị etinye ọnụ Ọ ọ dị mma unu echefukwala na dịka nwanne m nwoke a si na-achapụta n'ọkwa mmadụ onye dịka unu mere ee, o ji wee na-achapụta otu a ọ bụrụ na ọ na-emetụta gị ị chọrọ ka ị kwado anyị na akwa anyị ga na-eyi na-eme mmemme a na ị nọ into ihe- ihe ndị ka a na-akpọ Eh, fashion eh, fashion designing. designing na ị chọrọ ka eh, ụmụ Igbo hụ Aka ọrụ gị. aka ọrụ gị gị mee gịnị gị kpọọ anyị n'akara ekwentị Ma ị na-aba o. Nke- ma ị na- ebe Ma ị ọbụla nọ Port Harcourt, ebe ọbụla ị na-anọ ụmụ na. onye nta eh, gị kpọọ anyị ka i mee gịnị ka ị kwalite ihe gbasara eh, ihe anyị na-ejiji anyị na-eji eme ya bụ ihe anụwa ị chọkwa ka a gbasaara gị ọrụ gị ị ga-ewetakwa ya na obere chịkịrị ego n'ihi na anyị na-ekelekwe Alfred na ụmụnne ya. Anyị- anyị anyị ji ohere a na-ekele Alfred nwanne anyị nwoke na-ekelekwa Wilfred na-ekelekwa nwanne anyị nwoke wee ma nwoke mara mma nwoke na-ahaziri anyị nwe isiokwu anyị a Otu ya a. hazimachara anyị anyị bịa Otu nga a. mụ na nwanne nwoke anyị a na-alụlụ jumacha afọ anyị sị ya dị unu na mma ka unu aga efu ka anyị agakwa n'efu aha m agbanwebekwe aha m ka bụkwa maazị Vitalis Anokwuru nke e ji wee mara m Viano aha m ka bụkwa maazị maazị Chukwunenye Ọbasi anyị na-asị biko ee ndụ mmiri ndụ azụ unu dịka dịka echi maka na gịnị Echi adịghị agwụ agwụ.